An Paidrín, The Rosary, Scéal faoi Mother Teresa. Bhí Séamas Ó Caisil tuirseach agus é ag dul ar bord an eitleáin. Ba chomhairleoir é agus chaith sé an deireadh seachtaine le coistí agus cruinnithe. Shuigh sé sa suíochán compordach réidh den turas abhaile go cathair Kansas. Líon an t-eitleán gan mhoill, paisinéirí ag caint agus ag réiteach a mbagáiste. Ansin go tobann chiúnaigh an áit. Thiontaigh Séamas thart, féachaint cad a bhí ar siúl. Leath a bhéal air agus stad a anáil. Bhí beirt bhan rialta ag siúl suas an pasáiste, aibíd bhán le stríoc ghorm ar gach duine díobh. D'aithin Séamas duine amháin láithreach, an aghaidh rocach, na súile géara ag lonrú. Stad an bheirt agus ba léir do Shéamas go mbeadh Mother Teresa ina suí taobh leis. Phioc an bheirt an paidrín amach. Bhí dath difriúil ar gach deichniúr, ag léiriú réigiúin éagsúla na cruinne. Nuair a thaistil an t-eitleán síos an rúidbhealach, thosaigh an bheirt bhan ar an bpaidrín os íseal. Cé gur Chaitliceach é Séamas, ní fhéadfaí a rá go raibh sé cráifeach. Ag an am céanna, mhothaigh sé é féin ag glacadh páirt sa phaidir. Chas Mother Teresa trasna chuige. Don chéad uair ina shaol, thuig sé cad a bhí i gceist ag daoine a labhair faoi 'aura' Bhraith sé é ina súile. Agus í ag féachaint air, bhuail síocháin dochreidte é. 'A chara, ar sise leis, 'cé chomh minic a ghuíonn tú an Paidrín? 'Ní minic, arsa Séamas agus dhearg sé. Thóg sí a láimh agus stán sí air. Bhuail meangadh í. Thug sí a paidrín dó. Déarfaidh tú as seo amach é. Uair a chloig ina dhiaidh sin, bhuail Séamus lena chéile Ruth ag an aerfort. Cad é sin i do láimh agat, a d'iarr sí. Rinne Séamus cur síos ar chúrsaí na heitilte. Bhuail mé le hiníon Dé inniu, ar seisean. Beagnach bliain ina dhiaidh sin, thug Séamus agus Ruth cuairt ar sheanchara Connie. Bhí drochscéala aici dóibh. Deir an dochtúir liom go bhfuil ailse ubhagáin orm. Níl sé dóchasach, ach nílim sásta luí faoi. Rug Séamus greim láimhe uirthi. Thóg sé paidrín Mother Teresa as a phóca agus thug sé di é. D'inis sé an scéal di. Coinnigh leat é, Connie. B'fhéidir go gcuideoidh sé leat. Níor Chaitliceach í Connie, ach thug sí na coirníní go grámhar chuici féin. Go raibh maith agat, ar sise go bog. Tá súil agam go bhfillfidh mé ort iad. Shleamhnaigh bliain thart gur bhuail siad ar a chéile arís. Bhrostaigh sí chuige, a haghaidh ag lonrú le haoibhneas. Bhí an paidrín ina láimh. Thug mé liom é ó lá go lá. Bhí sé i mo dhorn agam ag dul faoi láimh an mháinlia. Bhí sé liom agus mé ag dul faoi cheimiteiripe. Tá an siad marbh. Níl rian de. Tá a fhios agam go raibh sé in am an paidrín a thabhairt ar ais. San fhómhar míle naoi gcéad ochtó is a seacht, bhuail ísle brí agus gruaim dhorcha deirfiúr Ruth, Tar éis colscaradh dheacair, d'iarr sí an paidrín ar Shéamas. Choimeád sí ar crochadh é os cionn a leapa. Thóg sí chuici féin é gach oíche chun an t-uaigneas agus an ghruaim a dhíbirt. Bhí Mother Teresa in éineacht liom ins na laethanta dorcha. Tá mé tagtha chugam féin anois agus seo ar ais agat anois é. Fuair Ruth scairt fóin oíche amháin i míle naoi gcéad ochtó a hocht ó strainséir. Chuala sí faoin bpaidrín ó chomharsa. Bhí a máthair faoi thámhnéal san ospidéal. Chreid an chlann go gcuideoidh an paidrín bás síochánta a thabhairt dá máthair. agus d'iarr siad an paidrín ar Ruth. Cúpla lá dár gcionn thug an bhean na coirníní ar ais. Dúirt banaltra liom, fiú do dhuine i dtámhnéal, is féidir léi cloisteáil. Mhínigh mé don mháthair gur chuir mé an paidrín ina láimh agus go dtabharfadh sin an neart di fáiltiú roimh an mbás. Ar an toirt, tugadh faoiseamh di. Ba léir an suaimhneas ina haghaidh agus d'imigh sí ar shlí na fírinne faoi shonas. An bhfuil cumhacht ar leith ins na coirníní? Níl a fhios ag Séamas. Ach tuigeann sé go dtagann na mílte achainí chuige. Nuair atá tú réidh leis Tabhair ar ais é. B'fhéidir go mbeidh gá ag duine éigin eile leis, an t-aon rud a deir sé. Tá athrú tagtha ar shaol Shéamais freisin. Smaoiním nach bhfuil maoin ná cáil tábhachtach ach an grá a roinnimid le comharsa. Scéal eile, bhí Mother Teresa ar eitilt ó Mheiriceá Theas go Meicsiceo. Bhí an t-aeróstach ag dáileadh an lóin amach do na paisinéirí. Nuair a thug sí an lón do Mother Teresa, d'iarr Mother Teresa uirthi, 'Cé mhéad a chosain an lón seo ar an aerlíne? Bhí ionadh ar an aeróstach agus d'fhreagair sí, 'Thart faoi dollar amháin, déarfainn. An mbeadh sé fóirsteanach domsa mo lón a thabhairt ar ais agus an dollar a fháil le tabhairt do na boicht? Bhí an t-aeróstach idir dhá chomhairle. D'iarr sí ar an bpíolóta agus d'aontaigh sé go raibh sé sásta. Rinne na paisinéirí eile amhlaidh nuair a chuala siad an scéal. Thuirling an eitilt i gCathair Mheicsiceo agus thug an t-aeróstach an t-airgead do Mother Teresa. Ghabh an píolóta buíochas léi. Cad a dhéanfar leis an bia go léir anois? Caithfear amach é, arsa an píolóta. An mbeidh cead agam an bia seo a bhailiú chun tabhairt do na páistí sa dílleachtlann anseo i gCathair Mheicsiceo. Gháir an píolóta. Chuir sé lorraí de chuid an aerlíne ar fáil chun an bia a sheoladh chuig an dílleachtlann.